Bua sa Seó Tallainne. Lá breá fuar ag tús mí Feabhra a bhí ann. Bhí Eoin, Liam, Oisín agus Niall thíos sa chaifé ag an deireadh seachtaine le ceapaire agus cupán tae a fháil le chéile. Chonaic siad póstaer crochta ar an gclár fógraí a spreag spéis mhór iontu. Dúirt an fógra go mbeadh seó tallainne áitiúil ar siúl i Halla an Phobail ag deireadh mí Aibreáin. An duais don chéad áit ná €1,000. Theastaigh ó na buachaillí an duais sin a bhuachaint agus chreid siad go raibh seans maith é a bhuachaint dá gcuiridís a gcuid scileanna le chéile. Dlúthchairde ó na Naíonáin Bheaga ab ea iad Eoin, Liam, Oisín agus Niall agus bheidís breá sásta duais mar sin a roinnt le chéile. Bheartaigh siad gur ceart dóibh cur isteach ar an gcomórtas toisc go raibh bua an cheoil acu go léir. Chuir na buachaillí banna ceoil le chéile agus roghnaigh siad An Criú Craiceáilte mar ainm. Bhí na buachaillí iontach bródúil as an ainm mar bhí sé éasca cuimhne a choinneáil air toisc gur thosaigh an dá fhocal le CR. Chuir Liam an t-ainm sin ar a chuid drumaí. Rinne na buachaillí an t-uafás cleachta chomh minic agus a b'fhéidir leo ar feadh an earraigh. Bhí bothán ar chúl an ghairdín ag Daidí Liam lena chuid drumaí ann a choinnigh an fothram istigh. Bhí ar Dhaidí Liam é a thógáil cúpla bliain roimhe sin mar bhí sé cráite leis an bhfothram a bhain le cleachta Liam. Thóg Eoin a fhidil leis agus sheinn Niall an giotár fad 's a bhí Oisín ag canadh leis an mícreafón sa lámh aige. Bhuail siad le chéile tar éis na scoile agus rinne siad obair dhian ar a scileanna cur i láthair a shnasadh. Níorbh fhada go raibh liosta mór amhrán ar eolas acu agus go raibh scoth an cheoil le cloisteáil uathu. Cúpla seachtain roimh an gcomórtas, d'iarr na buachaillí ar an Máistir Ó Murchú, múinteoir ceoil na scoile, éisteacht leo ag seinnt agus a thuairimí a roinnt leo. Cheap sé go raibh feabhas dochreidte ar a gcuid scileanna agus thug sé ardmholadh dóibh dá bharr sin. Thug sé faoi deara go raibh botún nó dhó déanta ag na buachaillí agus thug sé treoracha dóibh maidir leis na meancóga seo a leigheas nó ar a laghad a chur i gceilt. Bhí na buachaillí iontach buíoch as an gcúnamh agus as an tacaíocht a thug an Máistir Ó Murchú dóibh. Ar deireadh, tháinig an oíche mhór, lá an chomórtais. Bhí chuile thicéad don ócáid speisialta seo díolta agus bhí slua mór bailithe ag Halla an Phobail. Bhí an carrchlós lán go béal agus bhí ar roinnt daoine páirceáil thíos baile. Tháinig níos mó daoine fós isteach ag siúl. Bhí sceitimíní ar chuile dhuine sa lucht féachana agus bhí siad ag súil go mór le taispeántas den chéad scoth. Bhí ar na hiomaitheoirí go léir feitheamh taobh thiar den stáitse go dtí gur chuir an láithreoir fios orthu teacht amach. D'fhan na buachaillí ann agus bhí siad ag éirí neirbhíseach agus iad ag éisteacht le liúanna áthais ón lucht féachana. agus bualadh mór bos á thabhairt acu do gach iomaitheoir eile. Bhí fhios ag na buachaillí go raibh caighdeán fíor-ard ina gcoinne agus níor theastaigh uathu an lucht féachana a ligint síos. Ar deireadh sheas an láithreoir os comhair an tslua, gléasta go néata i gculaith, agus d'iarr sé orthu fáilte Uí Cheallaigh a chur roimh an ngrúpa dheireanach. An Crú Craiceáilte. Thug an slua bualadh mór bos agus tháinig na buachaillí amach ar an ardán. Baineadh geit as na buachaillí nuair a chonaic siad an halla mór plódaithe os a gcomhair amach. A luaithe is a thosaigh siad ag seinnt, rinne siad dearmad go raibh duine ar bith ag éisteacht leo. Ba chosúil díreach leis an gcleachtadh a rinne siad sa bhothán. Chan Oisín go binn agus sheinn na buachaillí eile go sciliúil. D'éist an lucht féachana go ciúin, iad ag stánadh ar na buachaillí faoi dhraíocht a gcuid ceoil. Nuair a bhí an curfá deireanach á chanadh ag Oisín, thug sé cuireadh dóibh bheith ag canadh leis agus bhí ardatmaisféar ann. Ba bheag nár thit an díon den halla leis an nglór ag deireadh an amhráin. Bhí na buachaillí iontach bródúil as an taispeántas a rinne siad. Bhí sos ann ar feadh leathuair an chloig fad's a bhí moltóirí an chomórtais ag plé na n-iomaitheoirí éagsúla. Díoladh ticéid le linn na tréimhse seo agus cuireadh crannchur ar siúl. Bhuaigh roinnt daoine boscaí seacláide agus buidéil fíona agus ba mhór an spórt a bhain. le daoine ag dul suas ar an ardán le duaiseanna a bhailiú. Ina dhiaidh sin tháinig an láithreoir amach le cinneadh na moltóirí a fhógairt. Ghabh sé buíochas leis na hiomaitheoirí go léir as páirt a ghlacadh sa chomórtas agus dúirt sé gur léir gur chuir siad a gcroíthe agus a n-anamacha san ullmhúchán mar bhí caighdeán den chéad scoth ar gach cur i láthair. B'oth leis a rá nach bhféadfadh ach buaiteoir amháin a bheith ann. Tar éis neart machnaimh bhí rogha déanta ag na moltóirí agus b'é An Crú Craiceáilte an buaiteoir. Bhí lúcháir ar na buachaillí agus chuaigh siad suas ar an ardán leis an seic mhór a bhailiú. Rinne siad ceiliúradh ar an mbua ar feadh na hoíche. An lá dár gcionn, chuaigh Eoin, Liam agus Niall síos baile chuig siopa ceoil darbh ainm An Fonn Mall. Bhí scéal scaipthe ar fud an bhaile faoin taispeántas iontach a rinne na buachaillí agus bhí úinéir an tsiopa ar an eolas faoi bhua na mbuachaillí nuair a thuirling siad sa siopa. Bhí áthas air a chur in iúl do na buachaillí go raibh sladmhargadh ar siúl sa siopa agus go raibh roinnt uirlisí ar leathphraghas. Níor cheannaigh siad uirlisí nua Ach cheannaigh Eoin bogha nua dá fhidil, cheannaigh Liam bataí nua dá chuid drumaí, agus cheannaigh Niall sreanganna nua dá ghiotár. Ní raibh fearas uirlise le ceannach ag Oisín toisc gur chan sé, bheartaigh sé a chuid airgid a shábháil agus chuir sé sa bhanc é.